tɛ ko jajigi y'anw bɛɛ jigi tigɛ jigi wɛrɛ t'anw na ni ala tɛ n ko IBK ye anw jigi tigɛ jigi wɛrɛ t'anw na fɔ ala kɔ mali polisiw ye anw jigi tigɛ jigi wɛrɛ t'anw na ni ala tɛ ko jajigi y'anw bɛɛ jigi tigɛ jigi wɛrɛ t'anw na ni ala kɔ

Jajigi ye anw jigi tigɛ jigi wɛrɛ t'anw na fɔ Ala kelen nko IBK ye maliyɛnw jigi tigɛ jigi wɛrɛ t'anw na ni Ala tɛ nko jajigi ye anw jigi tigɛ jigi wɛrɛ t'anw na fɔ Ala kɔ a ko kakari ani maaya ni kɔnɔɲugu ma farin na taba t'a sagona k'u na sɔrɔ ka dun ŋana cɛ ni siribe de don ee bi kumaw ka gɛlɛn kosɛbɛ bi kumaw ka gɛlɛn bi kumaw ka gɛlɛn parce que n'i y'a ye an i b'a fɔ mɔgɔw ma k'an ka taa kunun yɔrɔ la bi an ka taa kunun yɔrɔ la o b'a sɔrɔ kunun ta de diyara ni kunun ta diyara a tagali ko kuma bɛ fɔ ɔ n'a ma diya tagali ko kuma t'a la o kɛ min b'a ɲɛmɔgɔ tɔ filɛ an yɛrɛ bonya ta k'a da an ka faamaw kan ka faamaw ta k'u sigi an ka jamana kunna maliyɛnw de y'o kɛ IBK filɛ a sigilen don nin ye anw de wotera a ye ka pour que IBK ka pilasi sɔrɔ anw wotera a ye k'a sigi yen IBK ma a yɛrɛ bila yen koyi anw de y'a sigi IBK bɔlen don an ka jamana nafolo ni faamaw tɔw minnu ni an ka jamana nafolo tiɲɛ nafolo tiɲɛ don i sigira mɔgɔw wotelen i ye k'i sigi san duuru i ma baara kɛ mɔgɔ ma kuma i fɛ mɛ a tɛ komi i ka di mɔgɔw ɲɛ tuguni parce que i ma se ka baara kɛ i tilara ka nafolo da yɛlɛ k'a bila i kɛrɛfɛ mɔgɔw ɲɛ ko jamana nafolo kɛ nemuruba ye ka bɛn aw dama da ma an ma da aw ma IBK e n'i nɔfɛ mɔgɔw an ma da aw ma dɛ a fana kɛlen don ka an ka jamana manumako wariniw faralen ɲɔgɔn kan ka lɛnpo wariniw faralen ɲɔgɔn kan k'u di aw ma a kɛlen don k'o kɛ ka mɛrifa san fana o mɛrifa fana tuguni a bɛ tila k'o ci an ka jamanadenw fana la ne y'a fɔ aw ɲɛna maliyɛnw ko foyi tɛ bɔ nin ko la u ye mɔgɔ min polisiw ye mɔgɔ min faga Kayi nin ye foyi tɛ bɔ a la o denmisɛnnin min faga foyi tɛ bɔ a la jɔrɔ jɔrɔ de filɛ nin ye ta wa a y'a sigi dɛ u ma dɔ bolo kari sikaso wa o tɛmɛna sikaso o min bolo kari sikaso o ta tɛmɛna u ye mugu ci o la k'o bolo kelen kun tigɛ ka bɔ a la ka to o yɔrɔ dɔ sɔgɔ o kɛra sikaso o ni ma bi an jɔrɔ la o ma trois jours bɔ tile saba bɔ dɔ taara polisi wɛrɛ taara mugu ci mɔgɔ la kayi fo ka taa mɔgɔ saba ni ɲɔgɔn to la a y'a sigi a y'a labɛn dɛ bamakɔkaw tuuru de b'aw la sisan polisiw de donlen don mɔgɔ faga la sisan u bɛ yaala dɔrɔn ka n'u ye maa maa ye dugu kɔnɔ n'i ko n'u ko u ka n'u da lamaga e fɛ k'i y'u jaabi dɔrɔn u bɛ marifa da don i la awa o ko daminɛlen ye dɛ fɔ ni ala faral'i kan wali i ka ba dubaw y'i bɔ wali fa dubaw n t'o b'i bila lahara o de daminɛlen don anw ka mali kɛra sibili kɛlɛ jamana de ye sisan anw ka jamana tiɲɛna sadi a kɛra bakɔrɔni welenda bɛ ji ye janga welentigilama mɛ n ti bala anw na ni basa pɛrɛla ni dɛnɛ pɛrɛla basa bɛ don a fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko ni balanzan bira baw bɛ yaala a la n'i ye ɲinɛ sigilen ye jakumagolo sanfɛ saya de ye mɔnɛ ye ni n tɛ ɲinɛ sigiyɔrɔ tɛ jakumagolo sanfɛla ye donc mali maa cɛ ani muso denmisɛnni mɔgɔkɔrɔba ko ja ɲɔgɔnna ye karabugu si caya ni tɛ mɔgɔ bɛɛ ɲɛ b'i bɔ wo la a kana k'aw kɔnɔ ko marifa ninnu b'aw bolo polisiw k'o de kama ko a bɛna se ka maliyɛn faga ka ban dɛ mali polisiw a tɛna se ka maliyɛn faga ka ban n'an kɔntinɛna mɔgɔ faga nin fɛ sibili kɛlɛ bɛ wuli mali kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'o bali diɲɛ kɔnɔ fɔ ala kelen pe sibili kɛlɛ n'a wulila aw polisiw b'a yɛrɛ ɲin'a ko la mali faamaw bɛɛ b'u yɛrɛ ɲin'a ko la IBK b'a yɛrɛ ɲin'a ko la IBK somɔgɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini nin ko la bubu b'a yɛrɛ ɲini nin ko la bubu somɔgɔw b'u yɛrɛ ɲin'a ko la a kɔnɔ k'a bɛ da yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan donc kana se n ma o ka fisa wuli bɔ n kan ye n'i bɛ dagɛlɛ bi i bɛ bugurijɛ ka tɔn na IBK i sigira yan anw de y'i sigi anw woter'i ye k'i sigi wa maliyɛnw de ye ɲɔgɔn janfa o de ye e se fanga e co fanga in na n tɛ bɛɛ b'a dɔn e pilasi tɛ nin yɔrɔ ye i bɛ pilasi min na i pilasi tɛ ni mɔgɔ min kumana dɔrɔn i b'o minɛ ka t'o datugu an b'i ka ko bɛɛ kalama wa mɔgɔ min bɛ fɛsibugu sui k'a tigi bɛ fɛsibugu sui kosɛbɛ IBK de don IBK ɲɔgɔnna fɛsibugu suila tɛ diɲɛ kɔnɔ hali kalamanin mana bin fɛsibugu kan IBK de b'a lamɛn mɔgɔ o mɔgɔ ka kuma bɛ kɛ fɛsibugu sanfɛ IBK b'a bɛɛ lajɛlen lajɛ k'a ban donc a kan ka mɔgɔw minɛ cogo min na a bɛ taa n'o sira ye mɔgɔ tɛ fɛn f'i ɲɛna dɛ mɔgɔ tɛ fiyentɔ laji fatɔ ka foro kɔnɔ bokɛ la an bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛban kan tɛ ka taa sira fɛ ka segin ɲɛfɛ siradɔnbaliya tɛ cɛ wolonwula karababa i bɛ se ko bɛ don bɛ cɛ kan cɛ bɛ don kan i b'a bila i kun na i bi a se bɛ e ye ka polisiw bila mɔgɔw la u k'u sago bɛɛ kɛ maliyɛn den na bi o se de bɛ e IBK ye bi mais ko laban da tɛ dɛ don bɛ cɛ kan cɛ bɛ don kan i b'a bila i kun na don bɛ cɛ kan cɛ bɛ don kan e bɛ don kan bi don bɛ na k'e kan don dɔ an bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛban kan tɛ i k'a bila i kun na cogo bɛɛ lajɛlen la i ka fanga a ɲɛdimi bɛ maliyɛn dɔw la bi e ka fanga kunkolodimi bɛ maliyɛn dɔw la bi nka fɛn min bɛna laban ne hakili la o tun ye e ka fanga ye mais e ka fanga laban fanga tɛ nin ye fanga nin a jolo sɔgɔmada da feere don fanga nin jolokisɛ de don a bɛ boli ka taa de wa o bɛ cogo o cogo i b'i sigi k'o kɔnɔ parce que ɲɛmɔgɔ bugɔkan bɛ kɔmɔgɔ lasiran e sigira ka mɔgɔ minnu sɔrɔ yen olu si wulicogo ma ɲa fɛn o fɛn wulicogo ɲana fo n'a kɛra alifa umaru kelen pe ye n tɛ mɔgɔ si peredan si ma sɔrɔ mali kɔnɔ min wulila hɛrɛ la n'a ma wuli ni min m'i yɛrɛ ta ka boli kisɛ ɲɛ o bɛ boli mɔgɔw ye peredan bɛ wuli o cogo de la donc ɲɛmɔgɔ kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ minnu tɛmɛn'i ɲɛfɛ IBK i b'olu fana tɔn filɛ n'i tɛ ka se ka kuma gɛlɛn fɔ polisiw ɲɛna e tɛ ka se ka kuma gɛlɛn fɔ faamaw ɲɛna i bɛ ka siran i nɔfɛ mɔgɔ min b'i nɔfɛ duguma janfaw ni kow ka labɛn e nɔfɛ ko i ka fanga bɛ banba i bɛ ka siran ka tiɲɛ fɔ olu ɲɛna i bɛ ka siran ka kuma gɛlɛn f'u ɲɛna ka faso janfa wa maliyɛnw b'a fɔ aw ɲɛna dɛ aw jugu tɛ hali IBK yɛrɛ ye aw t'aw juguw dɔn fɔlɔ a somɔgɔ minnu bɛ fanga la mɔgɔ o mɔgɔ somɔgɔ n'a bɛ fanga la i b'i sen koli daminɛ ka bɔ a ka vi la du fara tɛ dɛ parce que mali bɛ kɛlɛ kɛ fura foyi t'a la mali bɛ kɛlɛ kɛ ni polisiw ka mɔgɔ faga cayara ni mali ma sivili kɛlɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka sivili danku la mali bɛ sivili kɛlɛ kɛ fura foyi t'o la o fura tɛ maa bolo jamana ɲɛtaga tɛ nin ye dɛ jamana o jamana bɛ mali dafɛ a jamana bɛɛ anvanselen don ni mali ye wa jamana o jamana bɛ mali dafɛ barika b'a jamana bɛɛ la ka sɔgɔ mali ka bi ala ni janfa kojugu c'est-à-dire ka janfa janfa de sun falela anw fɛ anw nana fɛn sɔrɔ an ka dugu la an tɛ fɛn min siya dɔn anw nana kɔnɔ sidɔnbali sɔrɔ an ka dugu la an tɛ kɔnɔ min suguya kelen dɔn anw nana mɔgɔ dɔ sɔrɔ an ka dugu la an yɛrɛ tɛ mɔgɔ min dɔn a kɔ ni ɲɛ dɔlen tɛ n'i y'a ɲɛfɛla ye i b'a fɔ a kɔ ye n'i y'a kɔ ye i b'a fɔ a ɲɛfɛla ye anw de ka jamana kɛlen don o cogoya la bi faama tɛ mali la min bɛ tiɲɛ sira kan bilen n'i kelen y'i kun bɔ k'e bɛ tiɲɛ fɔ faama tɔw b'i galaka kari u ni IBK bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i galaka kari wali u bɛ t'i minɛ k'i datugu a ma kɛ janfajɛ ya o tɛ zon ka jɛ ye e ni zon a bɛ jɛ ka taa kɛlɛ kɛ dɔ fɛ k'o bolofɛn minɛ a la an zonnɔmɔ bɛ tila ka bɛnbɛn sigi mɔgɔ wɛrɛ kan k'o fana janfa ka bɔ a cɛ ma mali sigi de kɛlen don tan ɔ ale min bɛ faaba kɔnɔ n'ale sigilen don sanfɛ kuluba ale kɛni sigilen don yen k'a ɲagami k'a fili dugumamɔgɔw kan bama ninnu da wagalen don an ka faama jugu ninnu da wagalen don k'a bila IBK mana min ɲagalo dɔrɔn komi i b'a fɔ waraba bɛ sogo minɛ k'a ɲagalo k'a fili n'a ye min ɲagalo k'o fili dɔrɔn da wagalen don kaban u bɛ sin k'o minɛ k'o kun tigɛ hinɛ t'a la makari t'a la c'est-à-dire ne ye maliyɛn ye maliyɛn ka maliyɛn tɛ lahara ɲini dɛ u bɛ wari ɲini de la wa wari ɲini min don fana sunguruba ta wari u b'o de ɲini na mali faama ninnu na wari ɲini ye sunguruba ta wari ye polisi miliyaritigi ne m'o ye jamana si la ni mali tɛ polisi miliyaritigi bɛ mali la jamana yɛrɛ faama fɛn o fɛn tɔgɔ gɛrɛlen don faama fɛn o fɛn tɔgɔ gɛrɛlen don miliyari b'a bɛɛ kun fo ka diɲɛ wuli jamana in tɛ taa ɲɛfɛ bon IBK a ka bɛn sa e ni polisiw aw k'a daminɛ duguma ka tigɛ ka taa sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen a ka bɛn aw ka se ka kɔntine a yɛrɛ ka masaya setigiya fɛ a ka kɔntine ni o ye sa o ka bɛn tiɲɛ ma jamana nafolo min bɛ taa aw ka wari in bɛ taa aw yɛrɛ o ka bɛn tiɲɛ ma mɛ fantanniw fana tɛ balo aw kɛrɛfɛ sɛ dun bɛ min basa fɛ donc aw ta bɛ kɛ mun ye sisan o tɛ yirijugu feere ye aw kɛra yirijugu feere de ye anw kɔni b'a fɔ n k'aw feere kana bɔ anw kan aw feere de bɛ ka bɔ anw kan bi aw feere de bɛ ka bɔ anw kan an ka jamana kɔnɔ burusi kɔnɔ mɔgɔw ayi burusi kɔnɔ mɔgɔw n'i y'olu ka kuma fɔ i y'a tɔ bɛɛ tiɲɛ mɔgɔ da bɛ se olu ma olu kɛni bɛ taa fa komi sɛ de olu bɛ da k'u kan tigɛ komi sɛ kɛlɛ bɛ kɛ duguba kɔnɔla la première région tɛ kayi ya mɔgɔw fagara yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw ko fɔ la komi wari t'olu kun e, zow mago t'o la zow tɛ bulusi kɔnɔ mɔgɔw fa polisiw yɛrɛ fana filɛ u tɛ se olu ma parce que fantanya b'olu la olu ta ye min ye yan olu kɛni ta ye n'u da donna ko min na dɔrɔn u b'olu fa joona ka bɔ yen hali ta t'a la bɔn komi mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ ka tɛmɛ jamana in ko filɛ faransi yan bi ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ye maliko kuma f'u ɲɛna u bɛ wuli ka bɔ i kɛrɛfɛ de mɔgɔ camanba de bɛ yan u eregretelen don u nimisalen don puruka olu kɛra maliyɛn ye o mɔgɔ baden de bɛ faransi yan bi mɔgɔ caman bɛ yen u dimilen don munna ala olu kɛ maliyɛn de ye k'a sabu kɛ e IBK ye mɔgɔ o mɔgɔ bɔra an ka jamana in kɔnɔ peredan o peredan tɛmɛna a bɛɛ ka fisa i ye peredan si ma deli ka na anw ka jamana kɔnɔ hali jɔnkina filɛ jɔnkina min y'a ka san kelennin kɛ jɔnkina ka fisa ni e ye IBK ATT ɲɔgɔnɔ peredan tɛna na jamana in kɔnɔ tuguni a ɲɔgɔnɔ tɛna na mali kɔnɔ komi mɔgɔ filɛ nin ye i mana kɛ cogo cogo defu dɔ bɛ sɔrɔ i la mɛ e kɛni ka defu in tɛ anw ka plaisir ye wa anw sagola defu an t'i ka defu fɛ i ka defu anw t'a fɛ bi wa an t'a fɛ sini kelen i bi i b'i ka na a faama dɔmɔ a jɛlen don ka jamana janfa ka jamana wari dun o ka bɛn tiɲɛ ma mɛ a to an fana ka balo an yɛrɛ halala la a kɛrɛfɛ parce que anw tɛna se aw ma a b'a ka fanga kɛ anw mago t'a ka fanga la a y'a ka wari dun an mago t'a ka wari la mɛ anw ka balo a kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ an si ma se si ma i b'i ka so ne fana bɛ n ka so to i ka so n fana ka to n ka so kana na baga ne ma n ka so k'i bɛ mugu ci ne la e bɛ mugu min ci e yɛrɛ halala tɛ marifa ye i halala t'a kisɛ ye e ta tɛ anw ka jamana nafolo de don wa an bɛɛ halala bɛ a kisɛ la kisɛ min donna cɛnin na ka cɛnin faga nin ye kisɛ nin ni kisɛ wari bɔra mɔgɔw kun a bɔra maliyɛnw de kun aw y'o kisɛ san ka tila k'o ci jamanadenw et puis a y'a luwa wote mɔgɔ si ma bɔ a kalama an m'a fɔ jamanadenw ɲɛna ko polisi duralen don ka mugu ci mɔgɔ la aw m'a fɔ parce que ni luwa sugu dɔw nana jamana kɔnɔ n'a tɛ taa ka jamanadenw la président duralen don k'a fɔ nin luwa de bɛna don jamana kɔnɔ sisan ni mɔgɔ min y'i tulonkɛ polisiw bɛna mugu ci o tigi la o luwa de bɛna don anw ka mali kɔnɔ o luwa de n'i bɛ luwa don jamana kɔnɔ i b'a fɔ jamanaden bɛɛ ɲɛna i duralen don o la o hakɛ b'i kan o bɛ yen e m'o fɔ polisi min man'i yɛrɛ sɔrɔ sisan ni min fara dɔrɔgu la dɔrɔn o bɛ taa mugu ci dɔ la semaine kelen yɛrɛ kɔnɔ mugu ciko joli ni jamana bɛ taa se san kelen ma yɔrɔ la a ka jugu ruwanda ye a bɛ juguya hali silalɔn a bɛ juguya silalɔn ye o de bɛna kɛ mali la ni maa min bɛ nɛgɛhayaw ɲini denmisɛnninw n b'a fɔ aw ɲɛna a bɛɛ lajɛlen de ko sisan ko tiɲɛ tɛ ko la ko tiɲɛ tɛ daliluko la ko tiɲɛ tɛ dɔnniyako la nɛgɛhaya dun tɛ kɔrɔbɔ fana a ye nɛgɛhaya ɲini a ye zoro buloki a ye bulokidenni ɲini a k'a don a la polisiw ka kisɛ ni bulokidenni ɲuman mana kɛ maa maa bolo zoro buloki walahi polisiw b'u ka mugu c'i la kisɛ bɛna gosi golo kan a bɛ bin dugu ma kisɛ tɛ don i la abada parce que zoro buloki filɛ nin ye a bɛ kisɛ fanga dɔgɔya yan'a ka s'i ma zoro bloki b'o kɛ a bɛ kisɛ dɔgɔya k'a fanga dɔgɔya yan'a ka s'i ma anw ye kodiwari kɛ wa kodiwari an ye blokidenni dɔ ye o y'a sɔrɔ an b'a dɔn ka kɔrɔ dɛ mais pour que an k'a dɔn ko kodiwari kɛlɛ kɔnɔna na blokidenni n'i y'a don a bɛ baara min kɛ kɛlɛ kɔnɔ ne y'a dɔn ka jo kodiwari o kɛra kodiwari rebɛli frère k'a fɔ ka siran mɔgɔw ye mɔgɔlifɛn mɔgɔlifɛn n'i y'a kɛ sungurutigɛ ye bamakɔ yen wali k'a kɛ sungurutigɛ mali kɔnɔ k'i ban ka zoro buloki nɛgɛhaya ɲini walahi mali polisiw b'a bɛɛ faa k'a ba ye parce que mali kɛra tunduru dugu de ye tunduru ka dugu tunduru masakɛ tunduru ka dugu dɛ mali kɛra o de ye tunduru dun ye fatɔ ye tunduru fatɔ ka dugu masakɛ tunduru o de bɛ sisan donc don dɔw dugu mana jɛ ka min ka don min na a b'o a da mana bɛn kuma min ma a b'o fɔ ko polisiw k'o kɛ n'a dun da bɛnna mɔgɔ kan k'u ka taa mɔgɔ min faa u bɛ t'o tigi u bɛ t'o tigi de faa dɛ ɔ yan'a ka s'o ma maliyɛnw ladilikan don yan'a ka se nin ma a tɛ boli joona a ka don duguw kɔnɔ a ka don burusi kɔnɔlaw la u k'a ko yiri gɛlɛnw na u k'a ko nɛgɛhaya yiriw la ni maa min bagar'i ma n'o mugu c'i la ni kisɛ m'i minɛ i kan ka min k'o tigi la i yɛrɛ b'o dɔn i ye ne jɛ ne t'i jɛ o kɛnɛ de don n ko ten n ko ni ba ye kinni ta bi wulu bɛ maloya donc eh, ka taa sira fɛ ka segin ɲan fɛ sira dɔnbali tɛ batigi n ko batigi bɛ pɛridi a ka ba la mɛ bakɔrɔnin bɛlɛkiliden fila nɔrɔlen don daga ju la o tɛ bala bakɔrɔnin yɛrɛ la o de kosɔn a y'a labɛn maliyɛnw ko bɛ dugu la ko bɛ dugu la n sen tɛ fali kɛlɛ la a dara soda la de ni tɛ ni fali kɛlɛ jigira dugu kɔnɔ maa maa b'a la ko ne sen t'a la ne mago t'a la i bi don a la parce que n'i y'i jɔ u b'i tereke ka taa n'u yɛrɛ ye dɔnku mali kɛra sonsoro ka wuli donna dugu kɔnɔ ka denmisɛnninw kɔ kari ni u murutira ka bɔ kuluba sanfɛ don min na u b'u ɲɛsin fantanw ma mɔgɔ minnu yɛrɛ wotera ka u ɲɛ di wote ma k'u ka baara dabila dɛ u b'u ɲɛsin olu ma fɔlɔ n'a tigɛcogo ma ɲa u yɛrɛ i kunnajalen mali mali polisi ka gazi ci i la o y'i kunnajalen ye ni tɛ kɔni kisɛ b'u bolo kisɛ minnu ka jan ni bolonkɔnin kunba ye o b'u bolo a kama n'u ye fitinin ci n'o ma mɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn u bɛ belebeleba ci i la belebeleba n'o cil'i la o b'i kunkolo da yɛlɛ de ɛ n'i ye cɛni cɛni kun sɔgɔ cogo lajɛ kisɛ y'a tɔn sɔgɔ fo ka don f'a kunkolo sɛmɛ kɔnɔ a kun- a faga kojugu fɛ tɛlima k'u b'a bɔ cogo min na kuwa hali n'i ye cɛni faga cogo i b'a dɔn a ɲɛngoya fagalen de don n'i ye mɔgɔ ɲɛngoya faga paseke u tun t'a fɛ a ka balo de u ye kisɛ don a kunkolo la parce que u t'a fɛ a ka balo ntɛ n'i tun ye mugu ci a la sen ninnu dɔ la wali mugu cira bolo ninnu dɔ la sisan bɔn normalement a ka ca ala fɛ a tun bɛ se ka balo mɛ n'i taara mugu ci mɔgɔ kunkolo la e yɛrɛ b'a dɔn kunkolo kelen mana sɔgɔ kisɛ dalen ɲɛ duuru kɔnɔ baloko kuma tɛ yen diɲɛ mɔgɔ si tɛ se k'o furakɛ fo ala kelenpe ɔ a dabɔra a ka faga de kama hali n'i ye i taara mɔgɔ nɔfɛ karisa nin kɛ tan e polisicɛ e taara kuma fɛ a m'i ka kuma jaabi i bɛ se ka santiri bɔ i b'a ci o bɛ se ka kɛ i b'a minɛ ka taa n'a ye o fana bɛ se ka kɛ e t'o kɛ fo ka marifa bɔ k'a ɲɛ a da jɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn i yɛrɛ dun b'a dɔn nin b'a ka diɲɛlatigɛ la sa nin ye don dɔ denbayatigi de ye nin ye don dɔ denbayatigi de ye nin ye mɔgɔw ka don dɔ fakɛ ye e m'i miiri o si la i b'a dɔn sisan n'i ye mugu kɛnɛ ci nin na i bɛn'a ni bɔ a bɛna tunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ k'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ tunu ka ala minɛ a la ni ɲɛngo denya fɛ hasiriya kɔgɔlen jeli kɔnɔ hasiriya kɛlen dusukun tiɲɛ hasiriya kɛlen mɔgɔninfin kunkolo ɲagami k'a lawuli a kama ka taa mugu ta k'a ci waliden na k'o fa fagali ka di o mɛ aw faamaw a y'a sigi dɛ a ta natɔ don ɛɛ ko o ko bɛ na na o kɔni tɛ perese la koyi n'i ko k'i n'i ko k'i cɛ ka ɲi su fɛ ni dugu jɛra i b'i ye o n'aw ko ten aw bɛ ka kɔrɔ ka taa wa mɔgɔ minnu bɛ kuma duman fɔ a ɲɛna a bolo nata nɔfɛ o ye o tigilamɔgɔw ka ko ye anw tɛ o mɔgɔw la parce que i tɛ i tɛ ne balo i polisi i tɛ ne balo ne ta b'i kɔnɔ tɛ i ta tɛ ne kɔnɔ nka ala ye ne jɛ jamana kelen na i taara i ka kalan kɛ k'i ka teni ta ko i bɛ se ka jamana defan e jamana defana n'e yɛrɛ taara kɛ jamanadenw fagabaga ye e m'a dɔn dubaw jugu minɛni ma sadi mɔgɔ dɔw kɛlen don ka danga min don mali kan mɔgɔ dɔw ka danga de wulilen filɛ mali kɔ nin ye tan danga min ye nin mɔgɔ si t'a kuncɛyɔrɔ dɔn fo ala kelen a danga kɔlɔlɔ o de bɛ ka na mali ma o de kosɔn ni danga wulila cɛ kɔ a bɛ don murujago la murujago ye mun ye maliyɛnw filɛ ye u tun kan ka saraka min bɔ mali ɲɛ mali bɛɛ lajɛlen ɲɛ maliyɛnw ma saraka nin bɔ o de kosɔn ala fana m'a bila fila la koyi kelen pe ala sinna ka wuli i kɔrɔ danga min kan ka wuli ka jɛnsɛ ka a kɛ fiɲɛkolo ka fiɲɛkolo ci mali kɔnɔ o danga fiɲɛkolo de wulila ka ci anw ka jamana kɔnɔ bi ka mali ɲagami ka mɔgɔninfinw fili ɲɔgɔn ma wa a bɛɛ jinɛyakɛla a bɛɛ nkalontigɛla a bɛɛ namaratɔ wa maliyɛn bɛ namara min kɛ tungarankɛ fana la u bɛ mɔgɔw ka dutɛrɛnw feere u kɔfɛ an b'o bɛɛ kalama ko faamaw tɛ ka se k'o kiri fana tigɛ tuguni ka mɔgɔw ka dutɛrɛn wali mɔgɔw ka du jɔlen k'o tɛrɛmɛ k'o feere ka taa n'u yɛrɛ ye o bɛɛ de b'anw ka jamana kɔnɔ bi nin bɛɛ tɛ jamana tiɲɛnen ye ah jɔnni bɛna nin tɔn filɛ ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ e bɛna nin tɔn filɛ filɛ yɔrɔ jumɛn bɛ tɔn na ne hakili la e b'i tugu mɔgɔ i bɛ tugu kami min kɔ k'i b'o ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ o b'a sɔrɔ o ɲɛmɔgɔ bɛ sira dɔn kami ɲɛmɔgɔ min bɛ sira dɔn kami tɔw bɛ tugu o de kɔ o de bɛ taa sira dɔn o de ye gidi ye u b'a fɔ o ma gidi ɔ anw tugulen don gidi min kɔ o gidi yɛrɛ ma tila a yɛrɛ kunko la o gidi ma se k'a yɛrɛ bɔ a yɛrɛ ka kunko la o kuma tɛ ka taa se anw ma anw malidenw ma e o ma ɲa a yɛrɛ ɲɛ o bɛna ɲa aw de ye mɔgɔ min ma se k'a ɲa a yɛrɛ ɲɛ o bɛna ɲa aw yɛrɛ de ye o bɛna ɲa aw ye anw malidenw fana filɛ nin ye an minnu bɛ tunga fɛ yan nɔ u tugulen don ɲɛngoya fana la anw kɔ anw kɛ min bɛ tunga fɛ yan anw ma tila an ka duntulu la kuma t'an ka muntulu ma mɛ anw ka jamana ko kuma anw b'a fɔ piyan hali sini an b'a fɔ kolo tɛ nɛn na k'a tɛ yɛlɛma o ye aw faamaw ka kungo de ye o t'anw ta ye anw ye mɔgɔ minnu ye a burusikɔnɔmɔgɔw don an tɛ bilake wa an tɛ siran fana a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ mɔgɔ si la ka bɔ mali la ka na faransi yan bɛɛ y'i deburuye ka se yan de o debrouiller kama fana tuguni a ma dan o debrouiller ma dɛ a tilara ka na ni ɲɛngoya yɛrɛ sili de ye k'a don jamana kɔnɔ walasa jamana tɔ ka ɲagami kɛlɛ bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min na n'a fɔra jamana yɛrɛ fan kelen bɛɛ minɛlen don o kɔfɛ tuguni aw yɛrɛ kapitalini min cora an bolo kɛlɛ bɛna k'o yɔrɔ fana la tugun k'o ɲagami o maaw b'a fɛ mun ka kɛ sisan ka mali yɛrɛ tiɲɛ pewu quoi mɔgɔ si ni si tɛ taa fan kelen fɛ ne tɛ ni mɔgɔ ni ni ni i y'i wuli kuma dɔn su tɛ ko i la o n'i y'i wuli kuma dɔn su tɛ ko i la mɔgɔ walahi mɔgɔ mɔgɔ balo maa maa balo bɛ fugula jigɛ la ayi danga de b'a cɔ o tigi ka fugula bɛ bin o tigi ta tɛ bin abada parce que o balo bɛ fugula jigɛ la maa ma ka balo bɛ fugula jigɛ la o ka fugula tɛ bin ka bɔ a kun na nka maliyɛnw an kɛra bakɔrɔni welentan ye bi bakɔrɔni welentan a bɛ panpanni min kɛ dugu kɔnɔ o tɛ tulonkɛ ye dɛ mɛ n'i ye welen siri a sen na dun o kɛnɛ a bɛ dugu fan bɛɛ kɛ senyɔ ye maliyɛnw de bɛ taa komi fatɔw si kunkolo man ɲi bele ɔ i kunkolo man ɲi e yɛrɛ b'i ka denbayako kamanagan la e b'i ka denbaya balocogo kamanagan la o dusukasi bɛ e kan ni e taara se polisiw ma polisiw bɛ tila ka kɛmɛ fila minɛ e la wali kɛmɛ naani minɛ e la ou kɛmɛ saba u bɛ tila k'o minɛ e la e maliyɛn e bɛna mun nafa ɲa don o don polisiw bɛ wari minɛ de la mɔgɔw la n'i ma sɔn fana ni n'u ma bɛn a la u b'a fɔ k'olu m'u yɛrɛ bila yen aw m'a yɛrɛ bila yen aw polisiw mali polisiw aw aw yɛrɛ mago min ka k'a ɲa aw ka ka mago dɔ yira bani aw ka ka mago kelen yira aw ko ko aw bɛ ka mɔgɔw don mɔgɔw ni bandiw cɛ ka don mɔgɔw ni binkanni cɛ c'est vrai aw bɛ ka don mɔgɔw ni bandiw cɛ mais aw yɛrɛ fana kana kɛ mɔgɔw fana fagabaga ye ni jamana bɛ ɲagami a bɛ ɲagami ka bɔ sanfɛla de la ni aw kɛra mugu tabaga ye dugumamɔgɔw tɛna siran nka n'a m'a kɔlɔsi mugu ta in na ani mɔgɔ faga la don dɔ bɛna se a bɛna maliyɛn marifa ci maliyɛn la fo ka dɛsɛ mɔgɔ tɛ se ka ban parce que maliyɛnw filɛ a b'u fa n'a ye fali daminɛ a la dɔrɔn a tɛ laban hɛrɛ la tuguni n'i ye kayi ye kayi ni yɔrɔ tɔw tɛ kelen ye dɛ kayi ani sikaso mɛ ala mana saraka o saraka mana bila aw kan komi ni daga wulila sɛ kɔ a bɛ don murujago la cogo min na o daga ɲɔgɔn mana se ka wuli aw faamaw kɔ k'aw taara nin ɲɔgɔn porobilɛmu sugu wuli bamakɔ walahi a b'a yɛrɛ ɲini a ko la bamakɔ polisiso bɛɛ b'i yɛrɛ polisiw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲini a ko la a bɛ kɛ komi dɔw ka don dugukolo jukɔrɔ o de kosɔn n bɛ nin lase aw ma yanni waati dɔ cɛ mali mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen i dalen don ko la o i ye kerecɛn ye i yɛrɛ ye ala selibaga ye an b'a fɔ selibaga silamɛ ko kuma tɛ fɔ bilen mali tɛmɛna silamɛ ko kan bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'i jɔ k'i cɛsiri a ko la ni ala sɔnna a ma fagali min kɛra kayi a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna se fila tuguni nin ye kayi ta ni bamakɔ ta n'o y'o fɛn fili o ji la don o don gabakuru fili o ji la hakilila la caman bɛna a yɛrɛ ɲini o ko la mɛ ko daminɛ ni ko daminɛna ni fɛn ma bɔ a la a tɔ bɛ kɔntinɛ ka taa fɛ kayi fagali min kɛra kayi ye a fɔlɔ an'a laban o bɛna kɛ kayikaw ta nin ye polisi fɛ wa bɛɛ k'i labɛn n y'a fɔ cogo min na labɛnko mɔgɔw dalen t'a la mɛ ni mɔgɔw m'u labɛn mali polisiw bɛ mɔgɔ bɛɛ faa k'a ban ye kelen kelen fɛn ti bɔ a la parce que ni bɛɛ lajɛlen ko k'a ma kɛ ni somɔgɔ la min sara mɔgɔ si tɛ wuli ka kuma bɛɛ b'i sigi n'a tora sigi la u ɲɛ bɛ ja polisiw ɲɛ bɛ ja ka ɲɛsin mɔgɔw ma ka tɛmɛ nin kan polisi bilala min kama o ye mɔgɔw ka mɔgɔw problɛmu mana wuli yɔrɔ min na u bɛ taa yen polisiw bilala o de kama u bɛ sara o fana kama u ma bila k'u ka mɔgɔ faga sivili yɛrɛ ni mɛrifatigi tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye sivili ani mɛrifatigi kɛlɛ ɲɔgɔn tɛ wala ni mɛrifa bɛ min bolo mɛrifa tɛ nin bolo i yɛrɛ b'a dɔn sisan n'i ye mugu ci a la a bɛ sa Munna e bɛ se k'i to yɛrɛ ka mugu kelen ta k'o ci o la i bolo bɛ se ka mɔgɔ min minɛ donc nafa t'i ka teni na a kana mɔgɔw ka teni sabute a kana an ka jamana faamaya sabute an ka teni tara ka d'aw ma k'an ka sabara don aw sen na k'an ka teni fugula di aw ma aw bɛ k'an ka teni sabute polisi fɛn o fɛn dɔw bɛ se karate la dɔw yɛrɛ bɛ se hali boxe la i bɛ gɛrɛ mɔgɔ la i tɛ se k'a bugɔ nka aw dɛsɛra o la fo ka mugu ci mɔgɔ la aw y'aw malo k'an sɛbɛkɔrɔ malo ka tila k'an kunmasuli tuguni hali an tɛ se k'an kunnawolo yɔrɔ si wa anw ta kɛra siyɔrɔ ni dimi ye mali sigi la mali ma cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba n bɛ aw bila yan yanni waati dɔ cɛ mɛ an bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ ban kan tɛ a daminɛtɔ de ye nin ye a hakili la ko nin ko bɛna bila anw fɛ yan an b'a sama f'a dan na nin ye nin ta fasi ye ko wɛrɛ bɛ kɔfɛ min tɛ nin ye aw bɛɛ lajɛlen aw k'an bɛn wa aw salamaleku yanni waati dɔ cɛ aw ni